ya ụtụtụ ọma onye ọbụna kee ka unu mee ama m na ife dị mma maka onye ọbụna na-akụkọrị ye udo dị tata bụ eke hmm? taa bụ eke n'afịa ndị Igbo today is eke market day in our Igbo calendar system so asị m ka tata maalụ onye ọbụna mma hmm? ka eke ketelụ onye ọbụna ife ọma ife akụ akụ ife enwe enwe may the joys blessings and good tidings of eke market day today be upon all of us obodo niile na-azụ eke taa ama m na unu na-azụ ọkwa ya ngwanụ gaanụ n'iru ka ọmaka melụ onye ọbụna ọmaka melụ onye meelu ibe ya ife dị mma ife dị mma n'ejije anyị anyị na-akpọ on earth na ana isiokwu anyị tata abụlụ gịnị anyị kpaa nkata nkata bụ nkata ka anyị ya-akpa anyị ya-atụ alo anyị echezọ bikonu tinyenụ aka n'igwe i nwee nke ị ya-atụnye alo ị tụnye i denye nke gị na anyị amara ife niile ililo ka anyị na-atụ hmm? so m sị na isiokwu anyị tata abụlụ gịnị ụzụ na-amara akpụ ogene ọ nee egbe anya n'ọdụ ụzụ na-amara akpụ ogene na nya nee egbe anya n'ọdụ the blacksmith

Okay, so ogene is a normal thing in Igbo land. And if you look at the shape of ogene, it looks like the tail of a kite. The bird, the kite, egbe. Igbo wee na-asị ụzụ na-amara akpụ ogene nya nee egbe anya n'ọdụ. What does that mean? In life, in life, He who asks questions never gets lost. Onye ajụjụ anara efu ụzọ. Hmm? Igbo sị na ikwu amarọ ibe ezi ya. Ikwu amarọ ibe ezi ya. Ọ pụtarakwa na ọ bụ nara na ị marọ ka m ihe elu ilili onye ọbụna ị fụ na ị jụọ onye chọọla ịkpụ ụzụ ya ejekwube onye na-akpụ ụzụ hmm? onye arụ adịrọ onye isi na-anwụ onye arụ na-anwụ onye ka ọ ya ejekwube dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ onye na-achọ anụ egbutele egbute onye ka ọ ya ejekwube nke a na-esogbu ya ife na-agụ ya ọ chọba dinta ya ya m na-ekele ọlụ eke ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya nee egbe anya n'ọdụ i were ya n'ụdị ọzọ i nekwuo anya n'okike ekele eke ị ma na taa bụ eke taa bụ ụbọchị izizi n'izu ndị Igbo i wee nee anya n'okike ị fụ na ụwa anyị nọ n'ime edebego ihe ọbụna ihe niile bụ ife anyị ga-ekwesịrị ịna-eji enedo ndụ anyị anya ma nke ga-echekwa anụ arụ anyị o ma nke ga-eme anyị anyị ebi ogonogo ndụ ma nke ga-agwọ anyị ọya ma nke ga-eme anyị obodo dozigasịa maa mma fa niile dị n'iru anyị edebela anyị ya n'ana nke ị chọọ na i nee anya na ị ga-afụ ya e nwere ife na-enejela anya wee na-alụpụta ife inventions come from nature ọ nya bụ na ụzụ na-amarọ akpụ ogene o nee egbe anya n'ọdụ ị chọọ ịchọpụta ife ọbụna chọọ ife yili ya ife dịka ya ya mere igbo ji asị gị na ife kwụla ife akwụdebe ya akwa mmadụ na-abụ ọ mụta nwa akpọ onye oyiri nne ya kedu ife eji akpọrọ ya oyiri nne ya na ọ dị ka nne ya i nelu anya ọfụma ikekwa i nee anya budo onwe ya na n'anya ị fụ na ife niile anyị chọ na n'ụwa ọ dị i nene mkpụrụ osisi dịgasị iche iche ị fụ na ka fa dị ka ife fa na-agwọ na arụ anyị dị akwa a gwara anyị na ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu akwa ya ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya nee egbe anya na ọdụ ife na-enu inu na-agwọ ọya ị marọ akwa ị ma na onugbu dị ị ṅụnugo mmiri ọgwụ ọ kaghị aka a na-arụ na ọma inofe nwa onye isiokwu m abụrụ gịnị n'ụwa anyị nọ n'ime ya chukwu chọrọ ụwa a mma rinne debela anyị ife niile anyị chọ na ụmụ mmadụ na-emebisi ụwa ụwa adịrọ njọ ndị nọ n'ime ụwa na-adị njọ and njọ fa dị fa na-adị bụ na fa na-emebisi ife okike kere ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya nee egbe anya n'ọdụ adịzi na-eme ife ndị oyibo na-akpọ plastik naịlọn ụmụ ife ndị ị ma na ha adị eleka eleka enweghị uru ha na-etinye n'ana ị pụta ị na-atụfugasị ya n'ana ọ na-ele na-ele ọ kwa ana ka ị na-emebi ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya nee egbe anya n'ọdụ ikekwe ị nelu anya ị fụ na ife ndị na-ele ele na-abụ fa lee fa etinyekwa ọzọ n'ime ana ana ewee nwee ike wee mepụtakwa ndị ọfụụ nwee uru ị na-aba kene nwee uru ị ba ọ uru ị baala onye ọzọ ka onye ahụ eji na-achọ gị ị nelu anya ị fụ mmadụ ị sị na onye ọbụna fụrụ ya n'anya ọ bụ onwe ya o mere ọ na-eme ka o si eme enwere ife ndị ọ na-eme ọ nya mee e ji asị onye ji ka o ji asị ya jide ka i ji na nke i ji dị mma onye nke o ji adịrọ mma asị ya raa ka o ji ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya nelu egbe anya n'ọdụ ọ nelu egbe anya n'ọdụ ọ ya-ama ka e si akpụ ogene ọ dịkwazị n'ọzụzụ na onye mụta nwa asị ọ mụrụ zụọ ọ kwa ya ọzụzụ zụchaa onye nwe nwa nwe nwa ị marụ na ọ nwa gị ka ọ bụ ị ya-azụ ya azụ ka o wee nwee uru ọ baara onwe ya na uru ọ baara obodo i sokwuazi n'obodo na ọ baara obodo uru ọ bakwuolu gị uru mana ọ ga-esi n'ọzụzụ ụmụazị ọ mmadụ ọ bụrọ ife ọbụna anyị kwuru n'ọnụ ka a na-eso na ọ ife ị na-eme ka a na-enilu anya ka anyị rapụ ịbụ ndị soro okwu ọnụ na-eso n'omume m ụmụaka a na-azụ azụ ọzụzụ bụ n'ife ị na-eme ka fa na-enejele anya na ọ bụrọ ife ị na-ekwu ụzụ na-amarọ akpụ ogene ọ nee egbe anya n'ọdụ nke fa amarọ eme fa na-eji anya fụ ka i si eme ya wee mụta n'aka gị gị na nwa gị soro pụọ na-egekwa ntị ọfụma o gị na nwa gị soro pụọ ị pụtazie ị fụ enyi gị nwoke ma ọ bụ ị fụ enyi gị nwaanyị ma ọ bụ nwanne gị nwoke ma ọ bụ nwanne gị nwaanyị ma ọ bụ ikwu ma ọ bụ ibe gị gị na ya ekenesịa fụ nwa gị nụ gị na ya so ọ na-ene onye a si ị na-ajụzi ya sị ya ị ma na ka unu si eme n'ihe ka esi eme ihe bido jụba ya don't you greet don't you greet ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya nee egbe anya n'ọdụ gịnwa o kene gị n'ụtụtụ mgbe unu nọ n'ụnọ kedu ife i me maka ya onye bụ nkuzi o kenerọ gị ị gba nkịtị che na ọ dị mma ị na-ama okwute n'ime afịa ị mazi ma nne gị aga-eje afịa ị bụlụ okenye nọrọ n'ụnọ a na-egwu ana ị gbachite nkịtị ozu onye ka i che na a ga-enili ya ife anyị na-ekwu otu a mbujego olie n'ọzụzụ n'ime ezinaụnọ ụmụ nwaanyị unu na-ege m ntị ọfụma na ọkachasị unu ka o si n'aka mgbe ụfọdụ ka ọ ghara ịbụ nwoke bata n'obi ya kwuo okwu gwa ụmụazị na eke o ya esi dị na-eme ị ma na agbụrụ ọgbara ọfụụ anyị nọ kịta nwaanyị nọrụzi ọ marọ nke ụmụaka na-eme ọ nọrọ ofu akọ chinie ụkwụ enu ọ na-apị fon ụmụazị nni eriberọ ọ sọ na fa eliberọ nni fa esibe sokwuru na-esi fa amakwurọ esi maka gịnị nne fa nọ na-apị ọ bụrụkwa nne m mgbe ka ọ sị gị na apịrị mpị fa na-apị ụmụaka na-amụtakwu ka esi apị ikekwe di ya natazie ọ gbapụ ọsọ ka ọ jezie chọọ ife ọ ga-eme ka natanụ di ya ka o wee lie maka o chefuru onwe ya wee na-apị nwatakịrị ewerụkwa pịbakwa ka o si apị ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya nee egbe anya n'ọdụ ụfọdụ ife niile na-esogbu anyị na ife niile anyị na-efe ili na ọ dịrọ mma ma ife niile anyị che na ọ ife ọjọọ na-eme ụfọdụ bụkwa na ife onye metalụ asịrọ m na ọ fa ncha ife onye metalụ isiokwu m ewee bụrụ gịnị ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya na ịgba anya n'ọdụ the kite the blacksmith that does not know how to fabricate a metal gong should take a detailed look at the tail of a kite this the, res- the semblance is s- way too much to be ignored bikonu ka anyị gbado anya ka anyị mee ụwa ka ụwa a bụlụ ezigbote ebe obibi maka onye ọbụla nke ị na-eme jụọ onwe gị ọ bụrụ m ka ị rapụ ịsị na ọ gbasarọ gị ọ gbasakwara gị o chetakwa na e nwere mgbe anyị kwuru enwerọ onye ọbala nọ n'arụ ya na-acha edo enwerọ onye ọbara dị n'arụ ya na-acha ọcha ọbara mmadụ niile dị na onye ọbara na-agba anyị niile n'arụ na-achasị mmee mmee ka ị fụ na anyị bụ ofu na ife i merụ mmadụ ibe ka i merụ onwe i ụzụ na-amarọ akpụ ogene nee egbe anya n'ọdụ ka anyị tinyere ya n'ụmụaka a zụọ ụmụazị a azụọ ka fa baara onwe fa uru baara obodo uru bakwuoro anyị nwa uru anyị nwa na-ekwukwa na-ekwu ka anyị kaba arụ baara onwe anyị uru na uru ahụ anyị baara onwe anyị ka onye ọzọ ya-afụ wee na-eṅomi ụzụ na-amarọ akpụ ogene ya nee egbe anya n'ọdụ kedu ife i che maka ife a kedu ife bụ uche nke i ikekwa ekwuterọ m ya mana i nwegonụ ohere wee na-ekiri ife a m na-ekwu kịta tụị na ililo nke i tụị ililo nke i kedu ife i che kwuo uche nke gị nke ahụ kwuru bụ uche m ife m che kedu nke i che m wee sị na tata bụ eke ya abasịla onye ọbụla ọ ga-amara anyị mma hmm? ife anyị chọ tata ka anyị ga-enweta na akụ fechaa ọ daala awọ nke ga-eri anyị gbaara anyị ọsọ nke anyị ga-eri ka anyị na-achọ hmm? ife ọma ife ọma ga-akpọ anyị iru taa onye unu na-anụ okwu ọnụ ya bụ eze ubu